Is mise Aoife agus tá mé ag dul a labhairt faoi cheann de na hardáin foghlama atá in úsáid agam le mo theagasc féin. So tá sé an-úsáideach caithfidh mé a rá go háirithe do le linn an tréimhse de fhoghlaim ó chian. An t-ardán atá mé ag dul a phlé inniu ná Google Slides agus na féidearthachtaí le Google Slides chun seomra digiteach nó Bitmoji a dhearadh. Seo bealach amháin a d'úsáid mé na slides anuraidh, fríd Lá Spóirt ó chian a eagrú do phobal na scoile. Seo cúlra na scoile. Seo an doras tosaigh den scoil agus mar a tchíonn tú anseo tá earraí leagtha síos thart fán chlós sin agus ins na hearraí uilig go léir tá dúshlán le feiceáil. So má théim isteach anseo go dtí present, tá dúshlán curtha isteach. in sna hairí uilig go léir. Got a minute? I challenge you to see how many burpees you can do safely and effectively in one minute.
Agus nuair a bhí an deich ndúshlán deánta ag na scoláirí bhrúigh siad ar an tic sin agus thug sin iad isteach go dtí Google Form agus mar sin de bhí sin an-fhurasta dom chun iad a cheartú so na dúshláin uilig go léir ansin. So sin dóigh amháin a d'úsáid mé na slides anuraidh agus b'fhéidir gur, go mbeadh seo mar rogha daoibh i mbliana don, don Lá Spóirt. So anois don Seomra Folláine. Seo rud, chonaic mé sampla de seo ar líne agus shíl mé go raibh sé iontach maith agus iontach fiúntach agus rinne muid seo agus ár gcoiste sláinte seo sa scoil, le linn an dianghlasáil deireanach agus an príomhsprioc atá leis an seomra folláine seo ná pobal na scoile a thacú. Mar shampla, bhí Yoga againn, bhí Comhairle Bhia, bhí Sudokus, dathú teiripeach, Pilates, comhairle maidir le am a ghearradh síos ar na scáileáin. Cuid mhór mhór comhairle anseo do na scoláirí agus an dóigh dheireanach a d'úsáid mé seo ná chun dialann digiteach do Chorpoideachas a chumadh do dhaltaí agus níor úsáid mé seo i ndáiríre go fóill don MRB ach tá sé ar intinn agam seo a rolladh amach an bhliain seo chugainn agus má amharcann sibh ar seo so seo do HRA mar shampla beidh daltaí ábalta a gcuid machnaimh a chur anseo agus ansin sórt dialann a dhéanamh den aclaíocht a bhí déanta acu le linn an tréimhse de sé seachtaine nó mar sin de. So an dáta, an aclaíocht déanta, an am, an leibhéal déine agus ansin an machnamh ar an aclaíocht déanta an tseachtain seo agus ag an deireadh ansin beidh beidh go leor eolais ansin chun sórt machnamh cuimsitheach a chur le chéile. So sin dóigh úsáideach chun a eile d'úsáid é chun slides a úsáid mar ardán foghlama. So cén dóigh a ndéantar seomra Bitmoji? Pioc an íomhá den to be cúlra atá sibhse ag iarraidh. Ok so sin an chéad céim. Alright. Darna céim ansin tá tú tá tú ag cur na hearraí sa seomra. So mar shampla an fón seo ok má clicleann tú air tá imeachtaí taobh thiar de sin. Ok ok so cén dóigh a chuirtear sin isteach ann? Bhuel is arís insert. Íomhá, Image, OK. An t-aon rud a bheith cúramach faoi anseo ná caithfear na híomhánna sin a bheith transparent. Muna bhfuil siad transparent ní oirfidh siad rómhaith. Mar sin de, tá dóigh thart ar seo. Ar Chromebook tá extension agam darb ainm Lunapic agus úsáidim sin chun. na pictiúirí nó na híomhánna a dhéanamh transparent. So sin dóigh thart air agus tá mé ag déanamh go bhfuil na extensions cineál céanna ar ríomhairí glúine agus mar sin de. An tríú rud ansin tá le déanamh ná an audio. So tá ceol, má tá tú ag iarraidh ceol sa seomra, thig insert, audio a dhéanamh ansin, sin furasta go leor sin a dhéanamh fosta, tá tic anseo, má ticleann tú ar sin, tugann sé sin tú isteach go Google Forms arís chun na scóranna a thaifeadadh, so sin dóigh éifeachtach chun sin a dhéanamh. Agus an rud deireanach ná, is seomra Bitmoji a dtugtar orthu, Mar sin de, má tá tú ag iarraidh Bitmoji fút féin a dhéanamh, tá sin furasta go leor fríd aip ar do fón, aip Bitmoji agus dear do cheann féin. Mar sin, sin ceann de na hardáin foghlama atá in úsáid agam i mo ranganna agus caithfidh mé a rá, ní úsáidim é achan lá, úsáidim sites agus rudaí eile fosta ach is dóigh éifeachtach, is dóigh mealltach agus simplí acmhainní a tharraingt le chéile. agus I suppose a chur i láthair do na scoláirí agus fosta mar a tíonn tú anseo thig leo a bheith úsáidte mar phunann digiteach leis an dóigh a d'úsáid mé iad don dialann digiteach ansin don MRB. So sin an méid atá le rá agam agus má tá aon ceisteanna just cur chugam iad.